ife a ndị a mee m ọ ya-adịrị fa na mma ọra na eze onye ị na-anụ ọnụ ya bụkwa okongwu a sị m ka m bịa kpesara ụnụ ife a because ọ bụ na m ekpesaghị ọrịa ụnụ adị ya mma ma o nwee ife m eme echi ka m gwa ụnụ ndị unu ya ejide ife ọkwa maka na m kwuo ka o si dị m n'obi ka ndị a ji chụba m ụnụ n'anya n'anya m ụnụ afụ na anya m zaa aza ife a ndị a ji ọkpọ wee kurisie m anya anwụsigo m yesterday kedu ife na-esenụ biko ị na-enene this video gbaa mbọ fụ na ị na-eshare ya ị na-enene this video gbaa mbọ fụ na ị na-eshare this video shareba ya na-eshare ya because o nwee ife mee m today ndị a m ma-akpọ afa kịta ka unu ga-ejide o nwee ife mee m today ndị a m ma-akpọ afa ka unu ga-ejide gịnị na-ese okwu a ị na-enene this video ebe ọ bụla ị si enene ya gbaa mbọ fụ na ị na-eshare this video nee m anya n'anya ị fụ na anya m zasịa aza ndị a egbuo m egbu anwụsigwo m o chukwu zọọ m so ife meenụ bụ gbatatala eze nwanyị obi mma since nyaa ka m fụ eze nwanyị obi mma ngwa unu na-ama na m gwabu unu na m like eze nwanyị obi mma that I have been crushing on her so ebe a ka m jebezi wee sị kpọọ the girl na phone since ka m na-akpọ ya na phone m kpọgide ya o kwuo sị m bata whatsapp anyị wee kpaba m ka ya-egosi ụnụ ife niile anyị kpata na whatsapp na-eshare nụ this video ebe ọbụla ụnụ na-enene gba mbọ fụ na ụnụ na-emetụ aka na share button so agbawazia m ya o wee sị m okay na ya ekwetago ka mụ na ya yi ya because agwa m ya that I cannot do without you that you are the only sugar in my tea ya agba asụ n'ọnụ m na-enwe ike o wee kweta sị m bịa bunye m direction amarọ m na this girl na ọyị ya nwoke esetigo ndị ya eti m ife up m na-erituo na asaba m baa ọkada ozugbo ozugbo nna abụ onwe ụzọ enye m address ị na-enene this video gbaa mbọ fụ na ị na-eshare ya ọ dị ezigbote mkpa nene ihu m neenụ ihu m because ọzọ a sị na ọ prank na ọ fake so ndị nwanụ jide m si na fa si ebe nwa nwee ndị akpọrọ m afa onye a m ma afa kpọrọ ụnụ afa ya na this video na si na m emebugo nke m mee maka ndị zion si fa gba m nkịtị na kịta abụzi ka m bịa nara ya nwaanyị na ya na anya m ọkwa na-egosi anya m ọfụma ndị akụrisi m anya anwụsigwo m anwụsigwo m ewepụ chukwu okike abịama ndị enu na ndị ana ndị a sị na nyaba ife ayasị adịghị na mma atụrụle ndị a na-alụsị ọkwa ịfụ eze nwaanyị ma hapụta talụfịa kama nwa ndị agba umegbu so ozigbo ozigbo m na-apụ this boy wee bịa tụọlụ m ọgụ sị na m na-achọ ịnara ọyị ya nwaanyị m jụọ ya na ọ nụgo this girl anụ ọ sị mba na ọyị ya nwaanyị na ọ na-achọ ịnụ ya anụ na ọ bụ na m anaghị anyị eme mme mụ na this guy zọbadụkwa nwaanyị anyị anụbazie ọgụ ndị a wee kpọọ ụmụ nwanne ya ka m amụhụ na ọbọ ise ndị a wee kụwa m ife tinka kụrụ pan na na anya m na-asị that i will die i must fight for love i must fight for love so actually the final result so to cut the long story short ndị a kulisi m anya ị ghọta so eze nwaanyị obi mma ebe m na-achọ ike eme eme ife a chọta n'ụnọ chọta n'ụnọ na m na-anwụzi anwụ ewo ewo chọta n'ụnọ ebe ọbụla ị nọ ọra na eze ọ bụla obere ife ị yaba nke a ya si aka na echi ya takwa ọzọ anwụwa m o